ndị be anyị kee ka unu mee arụ adịsị onye ọbụla anyị apụtasịkwa ee o nwere obere okwu m sị ka anyị kwuo taa ee okwu a wee bụrụ ife gbasara Anioma steeti Anioma steeti bụ ofu steeti a nọ na-ekwu sị na a ga-ekewapụta na Naịjirịa na na mbụ o nwere mgbe a pụtara sị na a na-achọ ike steeti na Naịjirịa onye ọbụla ekwuo nke ọ chọrọ a wee kpọọ Anioma steeti na side ndị Igbo ị gaa n'akụkụ ndị Yoruba a sị na um, o nwere ofu a kpọrọ afa sị na Ibadan steeti ka a ga-ekewapụ ị gaa na mgbago o nwere ofu a kpọrọ afa bụ Apa steeti na a ga-ekewapụta ya na Benue steeti a kpọrọ afa riri nne kama na ebe uche anyị dị bụ na nke Anioma steeti a na-ekwu maka ya m wee sị ka e kwuo obele ife gbasara Anioma steeti a na-achọ achọ ihe mbụ a ga-ekwugodo ebe a bụ na o nwere ofu ihe a ga-ekwu ebe a o nwere ofu nsogbu Naijiria na-adị enwe ihe a wee bụrụ na e nwerọ ihe a na-akpọ eh, n'asụsụ oyibo continuity Naijiria enwerọ continuity or follow up ife a wee bụrụ na o nwee ike a pụta sị na a na-achọ ime ofu ihe ị na-enezi anya ka a na-arụ ọrụ ife gbasara ife ahụ a sị na a ga-eme o nwezi ife ị ga-anụ maka ya ka kama na ife anyị na-ekwu bụ mmadụ niile na-etikọ ọnụ wee na-afụ na anyị na-ajụ maka ife a wee na-afụ na anyị na-ekwu maka ya maka na ọọ ife dịlị anyị n'obi ofu ihe anyị na-achọ ife ụfọdụ ga-apụta na ọ bụ na e kewapụ aniọma steeti a na-achọ ka e kwuo maka ya ọ bụgodị ịtọ maọbụ ịnọ ofu n'ime wee bụrụ n'ala igbo ala anyị e were wee kewapụ wee tinyecha na steeti na-abụrọ steeti ndị igbo ga-anachite anyị dịka delta steeti a kịta anyị na-ekwu maka ya delta steeti bụ steeti bụ na ị gaa ebe ahụ i nweta ndị igbo ndị a kpọrọ delta igbo maọbụ aniọma i nweta fa ebe a ị gakwuo na ofu delta steeti a ị ga-enweta ndị mba mmiri bụ ndị ijo na ndị urhobo na ndị isoko fa ha ncha niile wee nọrọ n'ofu steeti kama na o nwere ofu nsogbu a na-enwe na naijiria bụ na ndị naijiria achọrọ ndị igbo naijiria achọrọ igbo mana achọkwurọ ka igbo naa ọ bụrụ na e nwee ndị igbo na ndị na-abụrọ ndị igbo n'ofu steeti o nwekwu ihe eme kama na ọ ga-enwelili mkpachapụ mkpachapụ ga-adịlịlị o wee na-eme ya ee eh, ụmụ communities a e tinyecha na steeti na-abụrọ ndị Igbo fa na-ana azụ development adị elute ebe fa nọ ị fụgo ọ wee bụlụ ya na ala Igbo e kewapụsị wee tinyecha na steeti na-abụrọ Igbo steeti ga-anachite ofu n'ime ha wee bụlụ Anioma anyị na-achọ ọ ga-anachite ndị Igbo nke a wee bụlụ ofu nke ibụọ wee bụrụ ọ ga-amalite mmekọ ọrụ eh, Anioma na South East Anioma na South East na-emekọkwa taa kama na ịma na ofu ihe na-apụtanụ bụ na enwere ike ndị South East asị na ọ nwere ofu ihe anyị na-achọ ime ka anyị na ndị Anioma wee mekọ taa dịka o si wee dị taa Delta steeti ga-apụta sị Delta steeti gọọmenti ga-apụta sị na ha achọrọ ya na unu ga-anachi ya na South East ọ unu ga-anachi ya na steeti unu bụ eh, Igbo steeti ifugo mmekọ na mmekọ dị mana ọ dịcharọ ka o tosi nke a wee bụrụ ofu nke ịtọ wee bụrụ ife a ga-abụ mmecha ọlụ Chief Dennis Osadebe ọ bụ na ị mara onye bụ Chief Dennis Osadebe ọ ya na Nnamdi Azikiwe fa ọ ya na ya lụrụ ọlụ ọ nọkwa na-agba mbọ ka a fụ na ekewapụ ndị Igbo na nọ na ka a na-akpọ ya midwest mgbe ahụ ọ nọkwa na-achọ ịfụ na Igbo etinye na midwest na e welụ fa tinye na eastern region ọ gbalụ mbọ ya ọ nwere ike ya mana ife a apụtarọsị o wee nwụọ onye nwa bidoro ọrụ a ọ ị na-achọ ọ bụ na ị na-achọ histri anioma steeti a ịmara ama na anioma steeti a na-ekwu maka ya taa ọ bụrọ taa ka ebidoro kwuwe maka ya ekwuwegoli anioma steeti mgbe anyị ka nọ na region mgbe anyị ka nọ na regional gọọmenti mgbe e nwere eastern region western region midwest fa a nọrị na-ekwu maka ya ife a na-agazi ka akpọzi ya 70 something years ka a nọrị na-ekwu okwu a ife ọzọ a ga-ekwu maka ya bụ ife ndị Anioma na-ekwu maka ya fanwa na onwe fa fa na-ekwu ofu ihe anyị fụlụ n'okwu a niile ife gbasara Anioma steeti bụ na ndị Anioma nọ na-ekwusi ike maka ya ha ncha niile nọ na-ekwusi ike maka ya inwe ike ịfụkwa ịmago ndị ụfọdụ ga-asị gị na ha achọrọ anyị ga-enwelele mmadụ niile ama nwelele ofu uche ahụ na Anioma steeti ifugo ọ ga-enwere ndị ga-apụta sị na ha achọrọ na ha chọrọ ịnọ na Delta na ha chọrọ ka ha na eh, ha na Edo wee nọrọ ịmago ị ga-enwetali ife ahụ mana ọ nwere ihe a na-akpọ majority na politics majority asigo na ha chọrọ ya and ha nọ na-ekwusi ike ma rali emecha ma rali ịmago ewelu banner na-egosicha na ha chọrọ ya ọ nwekwa ofu onye a na-akpọ senetọ Ned Nwoko onye nwa na-ekwu maka ya na seneti na a ga-afụ na ekewapụta Anioma steeti ọ bụ na ị na-ene anya ma ndị Anioma ha chọrọ ya ka ha achọrọ ya ha chọrọ ya ha nọ na-ekwu ya na ha chọrọ ya na ha chọsiri ike ha chọrọ ya ma taa ma echi otu a ka ọ dị wee bụlịa ife a pụtara ka ya ekwu maka ya taa bụrụ ife riri nne anyị na-ene anya na oge na-adịrọ anya na anyị ga-afụ na ekewapụ steeti ahụ kama na m ejiro n'aka ka m kwuo maka onwe m na mụ ejiro n'aka na ife ahụ a na-ekwu maka ya ma ọ ga-apụtakwa kama ka anyị jiri olileanya na-eje nnọọ na a ga-ekewapụ ya maka na ife a so na ofu ihe na-enye anyị nsogbu na naijiria nwa bụ ndị igbo ewere ndị igbo e- ekesisia chiecha na steeti na-abụrọ steeti ndị igbo ọ na-enye nsogbu ọ na-ebute ife a na-akpọ underdevelopment ọ na-ebute mmadụ ịna azụ n'etiti ụmụ nwanne ya ana azụ na development o nwe ife o nwelu

ebe a niile o nwekwe development a na-afụ ebe ahụ gọọmenti ada afụ maka ebe a niile o nwero o nwekwarọ ife na-aga ebe ahụ mana ofu ihe na-enyekwa nsogbu bụkwa na ndị etinye n'ọkwa ada alụ ọlụ ka e kwukwe nke bụ eziokwu ndị ụfọdụ etinyere n'ọkwa sị na ọ gịnwa ga-abụ rep na ọ gịnwa ga-abụ seneti na ọ gịnwa ga-abụ nke a ụfọdụ n'ime fa ada alụkwa ọlụ nke bụ eziokwu ọ wee bụlịa ife anyị na-ekwu bụ sị ọ bụrụ na anyị kewapụ steeti ahụ ofu ihe anyị na-ekwu ofu ihe anyị na-ayọ bụ sị ka a fụ na ewelukwa ndị obi fa lulu ala tinye n'ọkwa a chọọ ndị fụrụ ndị be fa n'anya ka development gazuo ebe niile kwa ife anyị na-achọ dị ife ahụ o nwekwa ife dị gị n'obi ikwuo ọ bụ na ị pụta na kọment sekshọn i kwuo ka ịfụ hmm. onye na-ekwu ya na-ekwukwa na nsọ maka na ọ mmadụ ibe gị ka ị na-agwa okwu ngwanụ ka ọ dịbanụ